pofuna kukusamalirani kuti muyende bwino pa msewu crazy buses yakubweretserani mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 june 2022 kuchoka ku blantyre kupita ku lilongwe akulu

aa kala tati nachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani achimwene kaya muli bwanji tsiku la lero ukamba za ife tonse kuno kwanu ayi ndithu mulungu akutisunga basi kukumacha komanso kukumada Sikuti chanchani, koma zikungotengera chisomo kuchokera kwa wachikulire kumwambako. Munthune monga mwa nthawi zonse leronso ndadzuka ndili nazo nkhani za m'nanu. Mukumudziwa inu Nyasalande wake mmene akumayendera. Eish! Ayi ndithu. Zikomo. Mwamva inu? Komabe mutilole, ndisanatero, ndivulire kachipeya omwe aja a Crazy Buses kaamba kotiguliranso sitampa tsiku la lero. Crazy Buses ndi basi zimene zikupitirizabe kutumikira Manyasa kwathu kuno achimwene. Kungokhala ndi ulendo wa pakati pa Blantyre, Lilongwe ndi Mzuzu Basi zimene anthu onse kuno akumakwera ndi zimenezi basi. Kwa zilumika zonse 6 zimene zakhala zikutumikira manyasa kwathu kuno, mbiri yake yakhala ili yabwino kwabasi. Achimwene a Dodolido, kwathu kuno zochitikazo ndiye monga tafotokozera kale muja, zimafikadi pena pake popweteketsa mutu, mwamva inu? Kudzuka, kumva kuti nkhani zake, ayayaya, wekhanso kumadzifunsa kuti koma inu, kodi chikuchitika ndi chani ku Nyasande kuno? Basi mwina titi tingopanga zina zake tidakamba nthawi ina yake ija kuti timpeze Alfred the insect killer. Atabwera, apopelepopele kaye dziko lathuli lonse lino. Tonse tiyambe kaye talituluka, tipite kaye kumpanyera, kenaka tidzachite kubweranso. Chifukwa ndiye ee ayi zikomo mwamva inu. Ukumamva ndithu mmene kolera wavutiramu kuti ee zoopsatu akuti akukana kupita kuchipatala. Ndiyetu anthu akuchita kugwira, kuchita kukwidzinga kupita nawo kuchipatala. Komatu ali ndi kolera chonsecho akuti sakufuna kupita kuchipatala. Iwenso wekha kumangopukusa mutu kuti kodi abale, zimenezinso ndiye ziti, jamani? Ukati utere umvanso kuti ayitu, koma akuti awagwira mmene kolera wavutiramu, akuti amalowa m'mene odwala kolera akuwagoneka, akuti amazula madiripi obwezeretsa madzi m'thupi mwa anthu odwala kolera. Eish! Amafuna adzitani nawo nanga madiripiwo? Akuti ayitu ali ndi grocery yogulitsa mabokosi ndiye amafuna aone kuti zikhala bwanji zinthu zakezi. Zimenezinso ndiye ziti akuluakulu? Komatu kunena moona mtima, Nyasalandeyu mukanatipumitsa kuti tione zina amwene. Ayi zanyanya amwene, zanyanya! Ka Nyasalande kadziko kakang'ono koma zochitika zaketu ndiye ee! Tho! Eish, kaya amwene. Tiona kuti zinthu zake zikhala bwanji. Koma chaka tangochiyamba kumene ichi. Ufunsa za chani kodi? Za mikangano ya pa mtondo ku nyumba ya chifumu? Eish, amwene. Anandimvetseretsa kafadalayu pa thenifolo yake kuti, Obwande, tamveranitu mmene azimayi akutafunirana uku, kukalipirana, kutukwanizana ku nyumba ya chifumu. Tamverani zochitika ku mpanda kwa chipata cha mikango iwiri. Kunena zoona, kumvetsera zimene anthu amakamba kumeneko n'nali munthu wokhumudwa kwambiri. N'nati phee! Kwa kanthawi ndithu, osalankhula chilichonse. Sindimakhulupirira zimene ndimamva kuti koma zoona, mpakana zinthu zafika pamenepo? Kale kunyumba yachifumu kunali kumalo kolemekezeka kwambiri. Kumalo kumene kumatha kuchitika zinthu, anthu osadziwa kuti kwachitika chani, malo a chinsisi kwambiri. Koma pano ukamva anthu akutafunana m'masamba a mchezo ukumadabwanso kuti koma kodi chikuchitika ndi chani kwenikweni? Hey, ayi koma auje, hey, wandiyamba, ndiye adziwanso, hey, ndimuyalutsa ine, hey, ine, ine si munthu wamba iyayi, ine si wamasewera iyayi. Winanso, ayi koma auje kumpanda kuno akusolola kwabasi. Zonsezi tikudziwa, zimenezi mabwana amve basi. koma ndiye nkhani zake ndi wowowowowowowowo kumadabwanso kuti abale kodi anthu amenewa anachokera kuti mwambo uja umene umakhala ndi anthu okhala ku nyumba yachifumu uja unapita kuti koma nchifukwa chani anthu tikumalola kulowetsa kachibwana ku nyumba imene imayenera kukhala yolemekezeka kwambiri mpakana kufika pomadzijambula kukhala ngati kalata yobwande Kodi zikamatere ndiye kuti munthu wamkulu amakhala kuti ali sefu koma? Kuzungulidwa ndi anthu amene akufuna kutafunana koma tsopano nkumatafunana poyera kudzera m'masamba a mchezo? Nanga nonse muli ku mpanda umodzi kugwira ntchito limodzi, kukanika kuthetsa kusagwirizana kwanu mkati momwemo? koma kufuna dziko lonse limve kuti anthu ena ake adalandira shuga mutatu komanso nima wake muwiri ngati mphatso ya khisimisi koma zimenezi nkukhala nkhani pena pake tikamakhala achimwene timaonabe kuti pachina chake chimene chikulakwika ndi anthu amene awazungulira ochatsika zimangotimvetsa koma chisoni ndipo tikumadzifunsa nthawi zonse kuti koma kodi amene adawazungulira ochatsika anawatenga kuti achita kusandutsa nyumba yachifumu ngati mudzi wa kwawo kwa malembo mpakana kumamasuka kupanga zimene akufuna kulankhula mmene angatheremo zimaoneka zinthu zazing'ono ndikudziwa khale inuyonso kumeneko mukhoza kumanena kuti aa obwande zisiyeni nkhani zazing'ono izi ayi komatu zomakhala zikupereka nkhani zochuluka kwambiri ku utsogoleri wa munthu wamkulu anthu akumafunsa kuti koma awisefu mwati tilidi ndi anthu oyenerera amene akhoza kumuthandiza munthu wamkulu kuyendetsa chinthuchi nanga ino ukati utere umva ayitu koma nkhani ndi alangizi a munthu wamkulu amene adawakhulupirira kuti awakhoza kundilangiza bwinobwino atani ayitu awaganizira kuti amapanga zakatangale nde ndiye awachotsa kaye ntchito ukatere umva ayitu koma nduna zimene munthu wamkulu amazidalira zataninso nanga ayi koma akuti zikukhala ngati zimachita zakatangale ndiye zayamba zachotsedwa kaye ntchito mpakana zinakagula malo ku dziko lina lake liba chani uko lero ino ndi izi nkhani mukuzimvazi anthu oyenera kumamuphikira chakudya munthu wamkulu anthu oyenera kumamukolopera okhaokha kufika polumbirirana uwonanso aise ufa basi ii koma anthu amene akumatchula mpakana nkhani zophana akugwira ndi munthu wamkulu ntchito munthu wamkuluyo wawakhulupirira kuti akhoza kumuphikira bwinobwino chakudya cholongosoka koma pomwe adzafika nthawi ya masankho ena kodi ochatsika adzakhala atatsala ndi anthu koma anthu okhaokha akulimbanawa ena kumathothoka nkhani zakatangalewa mwati ndiye adzakhalabe ndi anthu okhulupirika Kuipa kwake anthu ambiri amene ali mkati akuchokera pa njala kwabasi ndiye akufuna kuwomoleratu. Ambiri akumakhala ndi maganizo akuti ii za mawa sizidziwika amwene ofunika tichitiretu apa. Mapeto ake akumapezeka kuti okhaokha akumenyana, kuipitsa dzina la munthu wamkulu. Lero ino kumamva nkhani zimene sizimayenera kutuluka ku mpando wa mikango iwiri. Ndi zinthu zachibwana kwabasi. Zikungoonetsera poyera kuti pena pake magwiridwe a ntchito ku mpandako akuyenera kukonzedwanso. Anthu oyenerera adzigwira ntchito kumeneko osati anthu adyera, a nkhwidzi ndi kufuna kulemera mwachangu, kudzikundikira okha okha kumagula nyumba, mapoloti mu Lilongwemu ngati ndalama akuchita kutchola mu mtengo. Nthawi yakwana. Ochatsika Aunikenso kuti akugwira ntchito ndi anthu otani. Aunikenso miyoyo imene anthuwo akukhala ndi ndalama zimene amalandira kodi zikugwirizana. Akhoza kumasungiratu njoka m'nyumba mwawo. Ndipo paja Biyeni omati njoka soweta. Kale, Nyasaland adali dziko lokongola kwabasi. Mapiri athu adali okutidwa bwino ndi mitengo yachilengedwe, a naphingo, m'bawa, tsanya koma pano anthu makamaka amtawuni ndi amene adationongera mitengo amwene kukonda makala kumachita kuwalimbikitsa otcha makala kuti komatu ife kuno timakonda kugwiritsa ntchito tsanya ndiye mukatiotchere tsanya ndiye otcha makalawo muphopholeni tsanya yense mphirimo mpakana anatha Koma mwayi ulipo, tikhoza kubwezeretsanso chilengedwe. Kuphika kugwiritsa ntchitotu gasi ndi njira yamakono yosadetsa m'manja komanso yosamala mitengo amwene. Boma la Japan ndi bungwe la UNDP likulithandiza kuti libwezeretsenso chilengedwe kudzera mu Community Energy Malawi, Ecogen ndi 265 Energy Limited. Gasi koma ndi dilo amwene. Kuphika mopanda cheucheu. Msewu wa Khonjeni kupita ku Makapwa chonde mabwana tikumbukireni ee ayi ayi zinthu sizili bwinoyi makamaka nthawi ino ya mvula ee ayi ndithu. Akumbukireni anthu a ku Khonjeni komanso a ku Makapwa. Sizoona ayi anthu kumakanirira m'taunimu kukanika kupita kwawo chifukwa cha mmene nsewu waipira. Sizoona ayi.